Wawa mfumu wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani yokhuzana ndi mwana amene wapatsidwa mimba ndi a principal a ku sukulu imene amaphuzira. Mwana ameneyu zina lake ndi Lerato. Lerato ali ndi zaka 13 amachokera ku South Africa komwe uko kwa Temba. Mwana ameneyu wapatsidwa mimba ndi Mr Kokeso. Mr Kokeso ndi principal wa pa sukulu imene amaphuzira. Umu ndi mmene ziliri. Mwana ameneyu mu February pa 8 February anapita ku school. Atapita ku school ankaphunzira bwino bwino kenako aphunzitsi ake anampasa mwana uja zinthu zoti akapereke kwa aprinsipal. Atafika kumene kuja aprinsipal aja anamuuza mwana uja tatenga izi ukasiye ku upstairs. Mwana uja anapita mmalere. Aprinsipal aja amene ali a Kokeso anamulondola mwana uja kenako anamugwiririra. mwana uja ndikumuuza zokuti usauze munthu ukangauza munthu ndizakupha ndikangoimva nkhani imeneyi pena pake ndizakupha mwana uja anachoka ku school kuja anapita kwao anali okhumudwa atafika kwao sanauze munthu anakhala chete sanauze mayi ake nde wakhalae wakhalae nde tsiku linaso atapita ku school aphunzitsiso anamutuma pita ukapereke izi kwa principal anapita ku office ya principal a principal aja anamfunsa mwana uja Atamuona zoti mwana uja ndi yemweyo, anamfunsa, unauza munthu? Mwana uja ananena zoti mm sinauze munthu. Anati okay, good girl. Anampasa ndalama yokwana 500 rand. Tenga ndalama imeneyi, pita kumwamba. Mwana uja anapitaso kumwamba, kenako anamugonaso. Mwana uja ananyamuka kumapita. Ndiye mwana uja amabisa kuyambira mu February muja. zimene zamuchitikira kwa makolo ake ndiye wakhala akuwabisira makolo ake nde mwezi watha mwana uja thupi lake linayamba kusintha amafooka komanso kumasanza makolo ake atamuona mwana uja anamutenga tabwera kuno tandiuze chochitika ndi chani ukudwala mwana uja ananena zoti ndili bwino makolo ake anati no mwanayu akudwala anamtenga kupita naye kuchipatala atafika kuchipatala anapeza zakuti mwana uja ali ndi mimba makolo ake anayamba kumfunsa Mayi ake anamufunsa, Tandiuze, wakupatsa mimbayi ndani? Mwana uja amakana. Kenako anamuuza zakuti, Tandiuze, ngati sukufuna kundiuza ndikumenya kuyambira kuno mpakana kunyumba. Tandiuze, wakupatsa mimbayi ndani? Kenako ananena zakuti ndi a principal, Mr Kokeso. Mayi ake sanapite ku police. Sindikudziwa zoti amaganiza chani. Anapita straight kwa a principal ku office yawo. Atafika kumene kuja anauza a principal Mr Kokeso, Bambo, mwanangayi ali ndi mimba ndipo mimbayi ndi yanu. Mr Kokeso anayamba kuwashauta mayi aja kuti mayi inu mutu wanu sukugwira, musandipisire mbiri ndiponso musapise mbiri ya sukulu ino, mwana wanu sindikumudziwa Chonde chokani, anathamangitsa. Atathamangitsa mayi aja sanapitebe ku polisi. Anapita kunyumba kwa Mr Kokeso kukakumana ndi akazawo. Sindikudziwa zoti mayiyo amafuna chani, mwina amafuna ndalama. Amafuna apange bizinezi pa mimba ya mwana wawo. Atafika kumene kuja anafotokozera akazi ake a Kokeso. Wamkazi anayankha kuti, Ah, amayi inu, ngati pali munthu wina wake amene wakutumani, chonde tilekeni. Lilekeni banja lathu, musatipitsire mbiri. Amuna anga sangapange zimenezi, ndikuwadziwa ine, sangapange zimenezi. Kenako mkazi wa Kokeso anati koma ndamva, ndibwera kwanu tikayezese limodzi. Mawa lake mkazi wa Kokeso anapita kwa mwana uja. Anapita kuchipatala, atapita kuchipatala anayeza anaonadi zoti mwana uja ali ndi mimba. Kenako adawauza mayi ake a Lirato, mimbayi musachose, chonde musachose. Ndizabwera kuzamtenga mwanayo akabadwa. ndipo china chilichonse ndizampangila ndine mwanayo Lirato azabwelelaso ku sukulu ndipo ndizalipila school fees yake ya Lirato. Mayi ake a Lirato anali osangalala pozindikila zoti munthuyu wavomeleza mimba ya mwamuna wake. Anapita ndamakhala hee kuchoka tsiku limenelo Lirato samalandila foni yochoka kwa mkazi wa Mr Kokeso komaso mayi ake a Lirato samalandila foni yochoka kwa mkazi wa Mr Kokeso kunati zii nde akhala akudabwa akaimba foni samayankhidwa kenakono anapanga chiganizo chopita kunyumba kwawo atapita kunyumba kwawo anapeza kunyumba kwawo ndi kotseka anthu aja anathawa apapa apita ku police kukatsegula mulandu umenewu. Oti mwana wawo anagwililidwa ndipo ali ndi mimba koma kokeso kumene ali sakudziwika nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndicholinga choti makolo ena ake mutengepo phunziro chonde azimayi ngati mwana wanu wapasidwa mimba ndipo ali under age ndibwino inuyo kupita ku police osapita kunyumba kwa munthuyo chifa makolo ambiri mmazikonda zimenezi mumapita kunyumba kwa munthuyo ndicholinga choti mukapange business koma zotsatira zake business ija imapanga backfire. Apapa business inapanga backfire fa munthuyo wathawa. Nde azimayi chonde ngati mwana wanu wapatsidwa mimba ali under age imene imakhala nkhani ya boma ndi munthuyo si ya inu. Si ya inu chifukwa imeneyi ndi rape nde simakhala nkhani yanu imakhala ya boma ndi munthuyo nde chonde azimayi Chonde azimayi ngati mwana wanu wapasidwa mimba pitani straight ku police ngati mwanayo ali under age. Chonde makolo apangeni ana anu kukhala okukhulupilirani kuti akakuuzani chinthu atetezeka komanso muwathandiza fa apapa mwanayu sanakhulupilire makolo ake nkanaso zinthuzi zinavuta fa poyambapo atamugwililira amenewa akanauza makolo ake koma sanauze poopa zoti munthu uja ananena kuti ukauza anthu ndi kupha nde chonde makolo apangeni ana anu kukhala okukhulupililani apangeni ana anu kukhala otetezeka mmanja mwanu azidziwa zoti china chilichonse sichingachitike makolo anga ali nane chonde makolo yesesani kupanga zimenezi kwa ana anu nde akamakumana mmavuto azitha kukuuzani mosavuta pozindikila zoti ali mmanja mwanu ndipo ali safe nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi.